litreacha chomhbhróin isteach go tiubh, ar nós an ceann seo chuig Louisa Doyle, wife of a man who was executed, Dublin, Ireland. Tháinig siad ó i bhfad is i gcéin, ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí ar fud na hÉireann leis. Sheol máthair Kevin Barry sraith teileagram chuig gaolta an tseisir leis an teachtaireacht dúshlánach seo, Sympathy and congratulations. Tráthnóna lá crochta an tseisir, gabhadh Thomas Traynor, naoi mbliana tríocha aige, an té ba shine den deichniúr. B'as an Tulach, Co. Cheatharlach do Traynor. Tháinig sé go Baile Átha Cliath go hóg, áit a bhuail sé lena bhean chéile Elizabeth. Ba ghréasaí é Thomas, le siopa i Merchant's Arch. He was very committed, I believe, to the cause.

Bhí sé i mBoland's Mills le de Valera in Éirí Amach na Cásca. Cuireadh príosún air sa mBreatain ach scaoileadh saor é an bhliain dár gcionn. Ní raibh Thomas chomh gníomhach as sin amach. Bhí cúram deichniúr clainne air.
During the skirmish in Dublin, one of the IRA activists was on the run, being chased by the Tans in the city and running past Tom's shop he threw a gun into him and asked him to hide it.

Tar éis a ghabhála, caitheadh go dona le Traynor sa gCaisleán ag an Igoe Gang. Cuireadh dúnmharú ina leith, ag eascair as an luíochán. Phléadáil a abhcóide Nolan Whelan gur príosúnach cogaidh é. The alternative defence I was putting up was that it was a conflict between the forces of the British Army and the forces of the Irish Republican Army.

Níor moladh trócaire dó, cé gur fhág sé bean agus deichniúr páiste ina dhiaidh. Ar cúigiú lá fichead d'Aibreán, seoladh Traynor chun na síoraíochta. 'Twas early, early one Monday morn, As the small birds sang in the flush of dawn, On a Monday morning on the gallows high, Brave Thomas Traynor was led forth to die. Somebody came out and pinned a notice in the prison gates to say that Saddam Hussein had been executed at eight o'clock that morning and everybody turned to their rosary and you know, prayed for him.
Tar éis triail Traynor, thóg an t-IRA giall, an Cigire Dúthaí Gilbert Mharaigh an t-IRA an póilín. Coicís ina dhiaidh sin, fuair bean Potter pacáiste sa bpost lena giuirléidí pearsanta agus a litir dheireanach Hickey.

to their grave. That was very hard to take and ehm I'm sure it did have a terrible effect on the family. Roinn Traynor cillín le Seán Mac Eoin, Aire Dlí agus Cirt le bheith. Duine den dream ar iarradh orthu taisí daonna Traynor. Duine den dream a dhiúltaigh.

John Hogan he was rescued at the station of Knocklong.
Gabhadh Seán Ó hÓgáin seacht mbliana déag d'aois sa gceantar cúpla lá roimhe. Duine den cheathrar a ghlac páirt in eachtraí Shulchóid Beag a chuir tús le Cogadh na Saoirse. Chinn Dan Breen agus Seán Ó Treasaigh go scaoilfí Ó hÓgáin ag stáisiún Chnoc Loinge an tríú lá déag Bealtaine, 1919. Tháinig cúigear Óglach ó Chathlán na nGailtí chun cabhraithe leofa, Edmund Foley ina measc. Ar shroicheadh stáisiún Chnoc Loinge don traein bhí Ó hÓgáin á ghardáil ag ceathrar póilín. Bhris griolsa amach idir Óglaigh agus póilíní. Maraíodh an Constábla Enright agus, an lá dar gcionn, ní raibh sé ann, ach thug sé ráiteas dóibh ar ball. Ansin, away leis, teip Britti ar a choiméad. B'as Dún Trí Léig i nGallbhaile do Foley, mac feirmeora, ceithre bliain fichead aige nuair a gabhadh agus nuair a cúisíodh é. He was the first to join the volunteers around Galbally. He was a look-out man on the rescue of not long. He was tall, good-looking, great personality and an eye for the women.

Patrick Maher ina measc. B'as Gleann Lára do Phaddy, i ndúthaigh Chnoc Loinge, é tríocha bliain d'aois nuair a gabhadh é. Bhí cónaí air lena mháthair agus a leas-chlann deartháir agus deirfiúr. Níorbh óglach róghníomhach é, cé gur ball den chomplacht áitiúil a bhí ann.

Deineadh iarrachtaí eile i mBéal Feirste agus Ard Mhacha. Faoi dheireadh, aistríodh an bheirt go Baile Átha Cliath. Bhí an Restoration of Order Act anois i bhfeidhm agus socraíodh go gcuirfí Foley agus Maher faoi chúirt airm. Níorbh aon chompord dóibh go raibh ochtar eile crochta faoin acht céanna. They tried them by court martial.